igbo ka anyị na-eme ọrụ ugbo na azụmahịa ọ dị mma ọra bịara ije anyị na-asị unu nnọọ nụ n'oge ugwumba nke ụbọchị tata dịka unu ma na ọ na-adị na mbụ na anyị abịakwana n'ụzọ igbo bụ igbo ebe ọbụla ị nọ nọ na-anụ olu m na-afụkwa m anya n'ụbọchị tata amaara m na obi dị gị ụtọ na anyị niile ga-anọrị n'ụbọchị tata maka na amaara m na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ṅụzuru ara nne ya afọ ọ fụ ha n'ebe a na-asụ igbo ọ ga-akwụsị ọ ga-enene sị kedụ ihe a na-eme ebe a ọ kwanụ ya ka Ugwumba ji na-agbasa maka na ndị Igbo anyị ọkpọ ebe ọ bụla ị nọ fụ ebe a sịrị ndị be anyị ndeewo nụ ị ga-ege nụ ntị m ọ sọkwa ya bụrụ na ọ bụ ndị nke a na-asị ma mamasị ya bụ Igbo onye ọbụla maara ebe o si maka gịnị ọbara adị atụ asị ma ọ bụ Mike Onugbu na-anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata na-asị unu biko unu na anyị ga-anọsara mma anyị ga-eme ọfụma n'ụbọchị tata amaara m na anyị ga-emeta gị ọfụma maka na tata ihe anyị ji bịa ka nkụ wee na-asị unu biko ka anyị nọrọ ya nụ Opurubrus Igwe Ejenga. ọ dị mma na mgbe mbụ na mgbe gboo bụ ọ bụrụ na ị nụ na e chiri mmadụ ọzọ ma ọ bụ chie ya echichi n'ụdị dị aṅaa ị mara na onye ahụ zuru ka e mee n'obodo ọ ka dịkwa etu ahụ n'ụbọchị tata n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ jizi aka ha na-azụrụ ụmụ echichi dị iche iche ụfọdụ na-azụrụ chief ụfọdụ na-abụ a pụta ebe a na-aṅụ mmanya a sị ka e tu ha nke a ka e tu ha nke ọzọ maka gịnị na ihe gbasara aha otutu ihe gbasara echichi na-adị ndị be anyị mma ee mana e nwere etu ọ dị onye bụ onye na-aza ọchịrịọzụọ ị sịzie ya nnaa meenụ ihe i ji bụrụ ọchịrịọzụọ ọ sị gị na akwụbeghị ụgwọ makwa ya eziokwu eziokwu igbo anyị kwuru okwu sị ee onye ụkpa ada aza omeokachie kpatara otu ezigbote nna m ukwu ji wee kwuo sị na e jighịkwanụ ego penshọn eme chief launcher n'ụbọchị taata ọ dị ihe anyị chọrọ itinye ọnụ ihe gbasara echichi na ala igbo onye ka e kwesịrị ichi echichi ị ma na dịka ọ dị na mgbe ochie ọ na-abụrụ onye gbakarịa nta etu e, echie ya dinta e, onye gbakarịa mgba e, echie ya azụ eru ala a na-akpọ ya ị na-ama na enwere ihe o mere maka na ndị be anyị sị na ọ ka onye si eme ka e kwesị akpọ ya n'ụbọchị tata anyị na-aga obodo Arondizuogu ka anyị tinyetụ anya n'ihe gbasara echichi na ala Igbo etu esi echi echichi ihe kpatara eji echi mmadụ echichi nakwa onye kwesịrị ka echie ya echichi ngwa chief m.i. okoro kpọrọ anyị wee garuo n'obodo ya bụ ndị akaeme na arondizuogu eh, dị na imo steeti bụ ebe mm, eh, eze obodo ha mere mmemme na ọ gbaana ahọ iri o jiri wee mm, banye dịka onye eze ọdịnala

Nna dị nsọ biko lekwa ya bụ obodo nke imecha wee kpọọ ya Akaeme Ugoọcha nke eze mbụ bụ eze Ugoọcha na-achị ekwekwana ka ugo chuo ekwekwana ka ugo rie awọ ihe ọ bụla ga-eme ka ugo chie chuo echuo nna dị nsọ wepụ ya bibie ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị anyị na-agọ n'ọjị a na ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma onye ọwụna obi dị ọcha ihe ọwụ ihe ọwụna ọ yọ chineke anyị na-asị na ọ ga-emezuru ya ihe nke ọwụna emezughị n'ahọ a sị na ọ ga-emezu ya na 2014 anyị na-akpọkuzi ya na ọ ga-abịa taa ọjị a n'ogbe ka anyị taa ya n'ibe anyị na-asị na ezi n'ụzọ ga-eruwere ha isi ọ ga-eru okpuru ndị niile ebe ọbụla ha si were bịanụ anyị niile ga-anọkwa otu a n'ahọ ọzọ na-abịa n'aha jizọs anyị na-asị na biko ọ ga-adị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma ihe ọbụla na-akpa onye ụkwụ onye ji wee bịa ya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ mgbe ị na-ana nke i ji ana n'ebe a ga-aka nke i ji wee bịa mma na aha Jizọs yes one after the other only those who are to be honored today you just come

Opurobios Igwe Ejenga kiliba na Ugwumba nwanne Ugwumba gara aga yo biko na nzu a na-aka gị n'aka ọ maka ihe ọma ọ wụhụ ihe ọjọọ a na-asị biko ọ ga-adịrị gị mma a na-ewere okpu a ekpekwasa gị n'isi ugbu a wee na-asị yes na ya echigwo gị nwa Chinemere and anyị ma na ị wụ nwa Chinemere wee na-asị na ebe ọbụla ị gara mkpọ a sị gị were ganụ ụkwụ agana akpọ gị aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ

na a na-ebikwasa gị okpu ebe ebe ka ozi gị onye nkarị a wee danye ego n'olu onye nke a wee na-ebunye ego n'aka understand the connection the, the historic connection between Israel and the Igbos so on behalf of Akaeme and by the power invested on me by the Imo State Governor

onye na-eme ihe ọha chọrọ onye a na-akwanyere ugwu onye agwa ya anaghị enyo enyo na ụdị ọwụna onye mere ihe pụtara ihe ndị Igbo echie ya echichi iji sị ya ndewo na ihe i mere ị wụ onye e ji aga mba ị wụ onye a na-akwanyere ugwu ọwụ ihe echichi uru echichi bara n'ala Igbo ọwụkwana onye ọbụla a hụrụ ka a na-echi echichi mana ọ dị ka a ga-asị na a bịa n'ala Igbo na anyị emebiena ya bụ nke bụ na onye ọbụla bụzi chief onye ọbụla bụzi nze ọ dị mkpa na a na-akụ mgbarịmgba ya n'ebe ndị eze nọ tụmadị ndị eze nke ọhụrụ a a na-emezi ugbu a ịgwa ha na echichi awụghị ihe eji akpa ego echichi awụkwanụ ihe eji eme nwanne ọwụ ihe eji eme enyi onye ọwụna ị hụrụ echichi na ala igbo nwere ihe ọ na-egosi onye ọwụna a hụrụ a sị na a na-etinye abụba ugo ma ihe dị otu a o nweriri ihe ọ na-eme nke obodo ga-ahụ anya sị ee echichi kwesịrị onye a so ọwụ ijisi ike na-akụ mgbarịmgba ya n'aka ndị eze sị before ụnụ ekpuhe onye ọwụna okpu a ga-ama a ga-enyocha nyochaa hụ na onye ahụ abụghị onye a na-enyo enyo nke wụ e chie ya ọha na-akụ aka onye ọwụna a hụrụ a sị na e chiri onye echi a na-akụrụ ya aka uru echichi bara bụ na onye a na-echi echichi bụ onye na-arụrụ obodo ya ọrụ e chie ya echichi ahụ echichi ahụ bụ ka ya na onwe ya ndị ọha nabata ya so onye na-arụrụ ha ọrụ ka a na-ekenyekwa ya ọrụ ka ọ na-arụrụ na-agara ihu ọ ya eji echi echichi ahụ bụ ya rụchiwe ike n'ihe ọ na-eme dị mma

Ugwumba bụ Ugwumba obi asọka m maka ihe eme tata bụ ihe ụmụnne nke ndị ọzọ e nyechachara m ma nke ndị oyibo na-enye ma nke army na-enye dịcha iche na nke a bụ na ụmụnne gị nyere gị ha sị gị bịa na i so n'ihe a na-eme ọ bụgodi na i yi khaki na gị na ndị Igbo nọ na Lagos na-emekọta ọfụma ha wee sị mụ bịa ka ndị Arọndịzuọgụ nye m Ebekuodike na ọ na-abụ ụmụ igbo nọ na Lagos kpọọ mụ aza ha na ha ma na e bekukwe m na Arọndịzuọgụ na m ma-aza ha m ma-abịa ka ekwena ihe na-eme ekwu ihe a m ma-abịa n'ịkwalite asụsụ igbo na ya bụ eji nye m echichi a na m so na-eme ihe ndị igbo na-eme na egwu anaghị atụ m iso mee ihe ndị Igbo na-eme ọ nwanne m nwoke wụ ọha Igbo onye nwa na-eme ihe a ihe afụ ka m si kwado na anyị na-agba ọfala pụta ndị na-eche iche iche echiri eze taa ndị obodo echiri eze so eze ahụ echiri ha a na-ecelebratezi ya mmanwụ pụọ egwu na-akụ a na-eri na-aṅụrị ebe niile ọ nya ka a na-akpọ ịgba ọfala a na-agwa gị ọ dị mma ụnụ ahụrụ na ndị be anyị a na-eti ma ndị Igbo ma ndị be anyị ma ndị ọcha maka gịnị na ihe gbasara omenala anyị na-atọzikwana ndị ọcha ụtọ ịfụ ụnụ ka ugo abata ugo abata na Izuọgụ si wee kpọọ afọ ya wee bụrụ gịnị ya bụ ihe na-atọ ụtọ ọwụ ihe dị mma ee eh, maka na ọtụtụ ndị ọcha ugbu a eh, ihe gbasara omenala anyị na-emezi ha ha na-abịa nso ọ kachasị nke mm, ọ bụ ndị obodo Israel bụ ndị ebe ahụ ndị obodo anyị kwetara n'eziokwu eziokwu na anyị na ha nwere mmekọrịta na ndị be anyị si ebe ahụ wee bịa Igbo bụ Igbo daalụ ihe ọzọ mmụta ọzọ dịkwa n'ime ya bụ ọ dịchakwa n'iche n'iche dịka anyị hụrụ mgbe a na-echi otu onye n'ime ha echichi a ga-aka ha nzu ịka nzu enye okpu achịnye onye ahụ okpu achịnye ya aka enye ya ụmụ akụrụngwa dị iche iche ọ ga-abụ o jiri pụta a na-ekwu eziokwu onye na-amaghagide ofu ebe ọ pụtara mara na eziokwu na onye a bụ onye echichi ọ bụghị ụdị echichi a ụfọdụ na-echi onwe ha ụfọdụ na-abụ anọkata akpọ onwe ha nke a maọbụ nke ọzọ ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na echichi na ala Igbo bụ ihe kwesịrị ka a hazie ya ọfụma ya bụzi na etu a ndị ụfọdụ ndị eze eh, ma ndị eze na ala Igbo ma ndị eze n'ụzọ ije ijiri mee eh, ihe eji akpata ego ọ bụkwa eziokwu na onye ọbụla echiri echichi kwesịrị ịma ihe o ji bụrụ onye echichi mana Igbo bụ Igbo daalụnụ ee eh, matanụ na ọ bụ n'oge Ugwumba ee eh, anyị na-achọ ịpịachi ọnọdụ a mana tupu anyị apịachie ya anyị ga-agbarị egwu ee maka na erutekwa na ya bụ mmemme ọ bụghị naanị oriri na ọṅụṅụ kama agbara egwu wee gbazaa ya agbaza maka gịnị na ihe a bịara bụ mmemme ọfala Igbo bụ Igbo ọhịa ga-adị nke wee amaghị ya ọ bụrụ na anyị gbarịcha ya bụ egwu anyị ga-esi ebe ahụ wee buru pụọ wee na-asị gị ọ bụrụ na ọ dị nke a na-eme na be unu meekwa ka anyị mara ma ọ bụ Mike Onugbu ji aha ndị na-anọnyere anyị n'ụbọchị taata na-asị unu ka emesịanụ Ugwumba bụ Ugwumba

ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba n'akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dị ka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 080